takutengerani pa tsamba la facebook la mkulu ameneyu yomwe uja amene amadziwika ndi dzina loti bakili muluzi tv tisanayambe kuwerenga makamaka zomwe zalembedwa pamenepa titati tifotokozeni ziwiri zitatu zimene zachitika masiku angapo apitawa masiku amenewatu kwachitika zinthu zodabwitsa kwambiri makamaka taona ndithu munthu wina adatuluka poyera nkunena kuti iyeyo anagwira ntchito ndi mkulu ameneyu wa bakili muluzi tv ndipo munthu ameneyi sikuti anangothera pompo watulutsanso zithunzi za munthu ameneyoyo amene akuti ndi wabakili muluzi tv yo koma bakili muluzi tv yatulutsanso vidiyo yonena kuti ife si ameneyo amene amutulutsayo ndipo ngati mkulu ameneyo anagwira ntchito ndi ife bakili muluzi tv apange video ngati mmene tichitira ife koma mkulu winayo amene akupanga claim kuti anagwira ntchito ndi bakili muluzi tv analowa live eh, pa tsamba lake la facebook ndipo pamenepa anafotokoza tsatanetsatane wa zonse mmene anakumanirana ndi mkulu ameneyu wabakili muluzi tv komanso mmene anagwirira ntchito tikukhulupirira kuti ambiri mwa inu pamudzi pano video imeneyi mwayionera ndipo mukuyitsata bwino so tingofuna tipitirize makamaka zina ndi zina zimene mkulu ameneyi wa bakili muluzi tv analemba pa tsamba lake la facebook tiwerenge pamenepa komanso tizukute mwawiri mwatatu koma ndithu nkhani imene yachitika masiku angapo apitawa ndi nkhani yonena kuti munthu wabakili muluzi tv mkulu amene sanaonekepo nkhope ndi kamodzi komwe sadziwika bwinobwino kuti ndi ndani kuchokera kalekale wavumbulutsidwa mchigoba koma sizikudziwika bwinobwino ngati kuti amene watchulidwayo kuti ndi bakili muluzi tv yo alidi yomweyo chifukwa pakumveka ndithu nkhani zosiyana siyana. Tapangani subscribe, like, comment komanso share chifukwa zimenezo ndi zomwe zimatipatsa ife mphamvu kuti tipitirize kuchita zomwe tikuchita pamenepa. Koma tisanapite kutali ndi programu yathuyi tingokumbutsananso kuti anthu ena akunyinyirika makamaka zomwe zachitika potulutsa anyamata azikwanje aja pabelo. Eh, anyamata azikwanje ndithu atulutsidwa ndipo apolisi alamulidwa kunena kuti asawamangenso anyamatawa ngakhale atapezeka ndi mulandu wina. Komanso chopweteka kwambiri chimene Amalawi akung'ung'uza m'makonamu, m'makwalalamu, m'mashabinimu, m'bawomu nchonena kuti khoti lanena kuti anyamata amenewa adzayamba kuonekera ku khoti chaka cha mawa ma, cha mu January kumapeto kwa January uko kaya pa 28 January kaya ndi chani koma ndi chaka cha mawa zomwenso anthu ena akuona kuti iyi nthawitu nde yachuluka kwambiri komabe it is what it is Awo ndi makhoti amene alamula pamenepa. Anthu wamba alibe mphamvu yosintha chiganizo chimenechi. Komano mphamvu ili ndi anthu ndi yongong'ung'uza basi. Akaona kuti chinthu china chake sichikumveka bwino, chikumveka mokhathamira, anthu amayenera ndithu kuti angong'ung'uza basi kuti aone kuti achite amotani. Mwachanguchangu ndi mosunga nthawi, tatiyeni tibwere ndithu pa tsamba lathu limeneli la Bakili Muluzi TV pomwe tikufuna tiwerenge chibaluwa chomwe chaponyedwa pamenepa timve kuti kodi pamenepa zinthu zake zikuyenda amotani tiwerenge ndithu pamenepa amotere dpp itawina chisankho bakili muluzi tv yekha ikutsutsana ndi anthu ochokera ku mcp james makopa akupangidwa sponsor ndi anthuwa omwenso amacheza ndi anthu ena ku dpp Bakili Muluzi TV imalemekeza akuluakulu onse a dpp ndipo wina akatipempha kuti tinyonze wina timapewa. Anthu ofunira upandu anzawo amadana nafe koma onse ofunira chipani zabwino amatikonda. Bakili Muluzi TV imasunga zinsinsi za akuluakulu ambiri a dpp ndipo itafuna kuphulitsa wina akhoza kuyankhulapo. awo anatiuza kuti tinyoze awo komanso awo amafuna kuti awo akhale chonchi ndiye inu anyamata amene mumakonda anthu onyo oyambanitsa chifukwa cha ndalama dziwani kuti bakili muluzi tv simungamukwanitse chifukwa imayendera ma principles mabwana anu akukutumaniwo Muwapweteketsa BM TV isayipe lero poti mwawina chisankho ndipo inuyo amene mwachokera ku mcp simungakhale madolo kuposa BM TV. Talimbana nako kulimbana kwabwino ndipo simungatiopseze ndi ndalama zanuzo. Uthengawu musauchepetse pajatu tinalengeza kuti tasiya kulemba post ndiye mudabwe kuti chachitika ndi chani kuti titero. history is the best teacher umene utu ndithu ndi uthenga wochokera kwa mkulu ameneyu amene amadziwika ndi tsamba lake la facebook la bakili muluzi tv m'menemu ndithu wakambamo zinthu zingapo mwina kungopanga point out wafotokoza kunena kuti pali ndithu akuluakulu ena amene ama amapereka ndalama kuti anyoze akuluakulu ena mumadziwatu ndithu ngakhale m'banja ngakhale nonse muli ana amodzi ana a bere limodzi sipamalepherabe wina ofuna kunyogodola wina e, zimenezi ndithu zimachitika paliponse pali awiri atatu sipamalephera ndithu kukhala anthu ena osiyana maganizo komanso osiyana kachitidwe kazinthu kutero kuti Ku dpp komwekuso kuli mikhulang'ona ina yomwe ikufuna kuti akuluakulu ena asachite bwino eh, makamakana agwetsedwe ndithu imene timati internal or political eh, ndale za mkatikati zodabwitsa zimene zimachitika pakati pa anthu so mkulu amene bakili muluzi wanena kuti ya iyeyo ndithu wakhala akupangidwa offer ndalama za nkhaninkhani kuti ndithu akhale akuchita zinthu zosaweruzika ndi anthu ena eya ndi akuluakulu ena akuchipani chimene cha democratic progressive party iyeyu ndithu wanena kuti analengeza kuti wasiya kulemba post ndi zolembalemba pa tsamba lake chifukwa choti akuti mapa- pali ma- mapeji ena a bakili muluzi tv amene ndithu ali ma duplicate eh, mafotokope a peji limeneli akumalemba zinthu zodabwitsa kumeneko zomwe zikumaoneka ngati akulemba ndi mkulu ameneyi koma iyeyu sangapange zodabwitsa iyeyu chimene azichita pakadali pano ndikungodutsa video chifukwa video ndiyovuta kuchita kusiyana ndi mmene anthu akumangolembera matsambawo a fake a duplicate a bakili muluzi tv so mwachizolowezi timati tikatere timapitanso ku makomenti kuti timve maganizo a anthu kuti kodi kumeneko anthunso akuyankhulapo zakuti chani tatiyeni ndithu mwachanguchangu komanso mosunga nthawi tionekonso kuti kodi anthu akupereka maganizo anji makamaka ku ma comment section kumeneko amene ndi ahamid pito wayo akuti makampu aku mtambo mtambo ayamba mwachangutu e, akuti makampu aku mtambo mtambo ayamba mwachangu eden malawi akuti history is the best teacher ife phe kuyika kachaso mbotolo lakuchekuche kuka fake life eya amene ndithu akutero ndithu ati kuyika kachaso mbotolo lakuchekuche eya ka fake life kameneko ko Mhm. comment ino yochokera kwa chisomo namaona akuti his, now history is becoming complicated teacher i quote bakili muluzi tv sizalembanso post watero ndithu ameneyo wina apa anena kuti history the best is the teacher big man james makopa ndi kape ya ndithu pamenepa ndithu anthu ambiri akuyika maganizo awo osiyanasiyana monga tafotokozeramu za lafu chisinkha m- metu akuti history the best teacher tachoka patali akusamaladi power versus money cheats Eya ndithu tiwerengeso comment ino yochoka kwa Triza George akuti power is speaking but money feels so bad like someone is cheating they say wonders shall never end eya ndithu kwinako ndithu makomenti ngoti history is the best teacher history is the best teacher whatsoever but it is what it is mlani ndine mulutswana omwe uja chigawo chino makamaka sande lomwe akhristu ambiri amapita kukapemphera mmatchalichi osiyana tasiyana kufikiranso kanthawi kena pomwenso tibwere ndi program ngati yomweyi ndingoti mwakoma nonse but don't forget to subscribe like comment komanso share for us to continue creating uh, videos ngati imeneyi until that next time ndingoti mwakoma nonse zikomo